Tsopano dada wafikatu mu dziko muno ndithudi. Mtsogoleri wa dziko lino Prof. Arthur Peter Mutharika, apm, wafika ndithudi ndipo mungathe kuona pa screen po kutino anakalandidwa ndi aja a George Jaffu omwetu ndekuti ndi mkulu wa asilikali a nkhondo kunoku ku Malawi. Kudzabwera ndekuti ndi anthu osiyanasiyana nduna zinanso zinafika kumeneko ndithu kukamulandira mtsogoleri wa dziko linoyi Prof. Arthur Peter Mutharika. Tingokamba chonchi kuyamba mmamawatu tinadzuka ndi nkhani imeneyo panopa pa Just in Tech Malawi amene mwakhala mutitsatira ndipo timafotokoza kunena kuti akuti mkuluyu akhala akufika cha mma 5 of course wafikabe I think ma minutes ena ake after 5 sanafike ndendende 5 koma wafika past 5 if not to 6 eh, kungoti nanga sitinali bwalo la milandu ku lilongwe kumene kwavuta kwambiri paja achimwendo banda kumene kawatumizatu kuti akakhale ku ndende ku ujeni ku palimandi ku prison kumaula kumeneko imeneyo tayifotokoza kale komano ndekuti zili motero ayi apatu ndekuti padutsa 2 weeks Peter Mutharika atatuluka mu dziko muno ndikupita kunja ku South Africa, pokambatu ankafotokoza bwinobwino kuti makosana munthune ndi zonena kuti ndikufumukapo pa mudzi panopa ndikufunatu ndipite ku South Africa kumene ndikapanga zinthu zanga za private, iyi ndi private trip zinthu zongokhudzana ndi moyo wanga sizoti ndikapanga ma affairs zomwe ndokhudzana dziko linoli. Ayi. Ndeno ndikuchoka ndikhala ndupita kumeneko, sadakambe tsiku lobwera ya. Eh, sadakambe. Last week kudadzangomveka makamaka chakumapeto kwa week kudadzangotuluka ena ake anadzatulutsa nkhani kunota akufuna azibwera komano I think anadzapanga realize kuti nkhani ija inali yabodza ma sources zawo sanayende bwino. Eya nde ndipamene no yatuluka lero kunena kuti a mkulu ameneyu ndoti akhala akufika e, wafika apapa a- akumamutitu mkulukuta moyo ka, kaya tanthauzo lake ndi chani kaya ma guys aku dpp akumamtchula ti mkulukuta moyo mkulu ameneyu akhala akufika ma chakumadzulo kuno cha mma 5 apa ndekutino wafika I think panopa nde kuti akuyenera kumathamangirabe mwina kaya ndi ku ku nyumba yawo ija ku- ya, ya boma ku ujeni ku Blantyre ko kaya akakhala ndi ku Nyambadwe residence pajaso ali ndi nyumba yawo kumeneko koma wafika ndithu ndi Madam Gertrude Mutharika kuchoka ku ulendo umenewo. Ah, pokambapo anthu amangonena kuti iyayi wapita kumene kukalandira mankhwala koma nanga si anati ndi wa private takhala timatsindikabe pamenepo kunoti za private ndi za private ifeyo our hope ndionena kuti munthuyi atakapanga zinthu zake zokhudzana ndi private zo kumenekoko kaya ndizichani kaya nzichani chani komano atakapanga kumenekoko mwina ndekuti wakwanitsa kupanga zimenezo tsopano nkumabwerera kuno that's our hope sincere hope kuchoka apopo ndekutinso ndife ongothokoza kunena kuti munthuyu wayenda wayenda pa zinthu zimene zinapangidwa ndi anthu zindege chani zimatha kufoyira zinthu zosiyanasiyana komano wadzafika kunoku safe and sound mene mwamuonera munthu akuyenda ndekuti tikhoza kumangoyamikabe kunoti no iyayi alemekezeketu aeni ake amene amasunga moyowu amene adaupanga design ndikumausunga komanso amene amatha kupanga guide china chilichonse alemekezeke mmwambamwambamo ulemu wawo apapa ndekuti tiziyembekezera zonoti no munthuyu akhalano akubwerera back to the business kutumikira dziko lino la Malawi kutumikira inu ndine kuti mwina mwake miyoyo yathu ikhale ngati bola nkoni chifukwa ndiye kuti anthu ambiri akhala akumayang'ana kwa iyeyo okay one story imene ndikufuna kugawana nanu ndiyonena kuti ndinali ku tiktok because tilikonsotu tiktok tu malawi trends makamaka Justin Tech sitinayipange activate koma malawi trends iliko sometimes timapereka nkhani kumeneko nde ku tiktok ndinkaonera video ina yake panazabwera wina wake amati Izaka OG, amakonda kwa- ankapanga madrama kenako basi pano amangopanga zodiladirazi basi ndikumayankhula zosiyanasiyana nde a Peter Mutharika nthawi imeneyo anali ndekuti no atango i think ankathamangira ku chisankho kake anali atangowina kumene nde anazatulutsa video imene ankakamba zonena kuti ndifuna ndikuwuzeni a Peter Mutharika uthenga u special ukupita kwa inu mm. Inuyo ngati mtsogoleri wa dziko ndikufuna ndikuuzeni, ankakamba choncho, kuti adadi ndikuuzeni, moyo wanuwotu si wanu nokhatu yayi. Nde muzidhila kumeneko, si nanga iye amakonda zomadhilazi kumapanga ma push up zina zotere kuthamanga basi kumalimbitsa matupi nde ankafotokoza. Kumenekoko inuyo a Peter Mutharika muzidhila kumeneko, muzipanga ndithu ma push up, muziyesabe kumathamanga tima exercise, moyo umenewowo si wanu nokhatu yayi. Mukamayang'ana moyo wanuwu ngati mungouyang'ana kuti no ndi wa inuyo nokha nde osamapanga kuti ma physo oti mukulakwitsa kwambiri ndi moyo wa wa tonsefe tonsefe tikuwelengera pa moyo wanuwo nde ngati simuupanga zodilazi pamenepopo nde kuti ifeyo simukutiwelengera bwino bwino muzikhala fiti muzikhala ndi mphamvu nde kumadila ndithu kumeneko fwa moyowo ndi wa chani ndi wa tonse ndithu tonsefe tikuyang'anira pamenepopo ankakamba choncho Izaka OG. Aaa of course kumakamba ngati kuti mwina mwake ma joke komabe I think anali ndi point kunena kuti anthu ambiribe maso ali pa iye Peter Mutharika kunena kuti kodi mukuti no ameneyi china chilichonse eti eya nde akuyenerabe akhale ndi moyo wamphamvu and that's the irony of life ma guy fans yomwe yakhale kumafuniridwa zoyipa muwone any movement fans imakhala kuyang'ana hey ameneyo Hey watani nkhalambayo hey chani chani fanzi yaku congress yayankhula zambiri zambirimbiri koma that's the secret of life the irony of life you know the keeper of life does not sleep or slumber fanzi yomwe imayankhula kwambiri fanzi yoyankhulitsa mukayipeze mukayipeze zonena kuti iyoyo ndi imenenso mwinanso ili ndi mavutonso mavuto oti kuti akayeze mthupi tili ndi zimenezo mthupimu okay aside of that fans ina imene inkayankhula kwambiri tinayionanso ikutsogolanso mwaiona osati kuyankhula monyazitsa koma tinaona fans yomwe inkayankhula kwambiri ikutsogola kumusiya mkulu nzoona mwiniwake amakamba kuti wish me well don't wish me dead musandifunire zoyipa ineyo musandifunire imfa chifukwa chonena kuti mulungu andisungira pa zifukwa M'banja mwathu monse aliyense adatsogola ineyo ndatsala pa zifukwa zotani so wish me well please wish me well and nyimbo yomwe tingasiye apa mwina ndi ya uja amati Kuami Eugene yemwe ndi waku Ghana amati if you wish me well so i wish you well Ok if you wish me well inensotu I wish you well pamene mundifunira zabwino inensotu ndikukufunirani zabwino nde muzindifunira zabwino inenso ndimakufunirani zabwino I think that's what we can end with this uh, story komano welcome back Peter Mutharika this is home feel at home deni ndi yanu khomo ndi lanu ili ifeyo ndi anthu onena kuti basi mafana amudeni because everyone panopa ndi ali pansi pa Peter Mutharika nde ifeyo ndi mafana amudeni nde ngatino mafana amudeni ta- tapezeka zonena tino mwiniwake wa khomo wafika mwiniwake wa dziko uh, citizen number one welcome back home and feel free ife tikuyembekezera zonena kuti no you'll be able to do more kugwira ntchito molimbikira kugwira ntchito modzipereka mosatopa osati no tikuchita kukakamizani koma we know kuti no you have you have us at heart Muli- mumatifunira ndithu zabwino muli nafe ndithu pa mtima panupo so we wish you well as you are working Uh, muli maganizo ena aliwonse ngati muli nawo mu comment section koma molemekezanso maganizo a anzathu akuti